N'nakamba wiki yatha, nimakanena kuti wina wake wosogolela wina wake ali momuno, wina wake. Ndiye Mulungu amanena kuti ndikambe kuti lerolo ndimene ndifotokoze ati awine mu dziko la Malawi ulino ndani, u president mu dziko linolo amene ati awine ndani. Ameni. Eh. Eh. Ah. Wachipereka, wati, watipasa, watipasa Mulungu. walamulira kuti akuyenera kutani lero? Akuyenera kudziwika. Ameni. Koma akuyenera kudziwika ndani? Ndani? Ndi ndani ameneyuyu? Ambirinso sevisi yake pamene ndikuyenda ndikayankhula mumaona akuyenda nane limodzi ambiri mumaona akuyenda nane limodzi ameni mm. pa nkhani ili panopo siyongobwebwetuka nkhani ili pano ndi yeni yeni imene mulungu okhala kumwamba walamula akalamula watani ameneyo yes ambuye akakusamalire nakhala ndi nkhawa pali munthu wina mayi wina chaka chimene bingu amapita ku chisankho cha 20 kanji 20 chani osati chi cha 4 cha 2014 chija pali china cha 2014 eh? osati chimene china chake namuza mayiyo mulungu andiuza kuti muimbire foni utumiki usanayambike koma ndikumaziwa zinthu ndiye andiuza kuti uyuyu um- uyuyu umacheza naye uyu ndiye umuuze ali nduna ndiye ndinamuyimbira foni namuwuza kuti mukuziwa atawine ndi wakuti wakuti wakuti wakuti wakuti. namuwuza ndi bingu wa muthalika amene atawine inunso muwinaso 2014 namuyimbiranso foni namuwuzanso kuti ah ndikuziwa simukundikumbukira kuti nakukumbusaponi ichi ma ndikuuzeni leronso chitachitike ndi ichi ichi ichi ichi koma lero mayi ameneyu afunika apemphere chifukwa wagwira uta ndi akukoka ndiye uta umene akukoka ngati sasamala chingwe chitani chiduka ndiye mbalame imene akufuna sapha mm. mbalame imene akufuna iyi sapha ndawauzapo mayi amenewa katatu katatu ah, of course kawiri Kanoko kano ndingoyankhula pa sindinaloledwe sindikuloledwanso kumuimbira foni pa sindiloledwa kuimbira foni aliyense mm. mayi ameneyu ali pa, pa chiopsezo kwambiri wakhala ali mp nduna koma panopa apemphere kwambiri mm. mayi ameneyu mayi mayi kaliati Mm, mayi Kaliati apemphere kwambiri nkhondo yimkulira ndikutanthauza mpikisano umkulira mm. ndathokoza ndimafuna ndifotokoze chinthu china uh, kunena kuti zonena kuti Peter Mutharika amwalira, zimene analosera TB Joshua zinali zoona? Ndi zoona. Ameni. Zofotokoza kuti President Peter Mutharika amwalira, zimene ananenera TB Joshua zinali zoona. ndi zoona koma zinasinthika chifukwa cha utumiki wa Arena of Victory of Nations sananame sanayankhule chonama sanasokoneze anayankhula cheni cheni ameni koma sopano pa chimene chikanachitika pamene imfa ili iyi ikanachitika zimene zikanakweza kuononga dziko lako limene uli limene mulungu amalikonda Aleluya! Ndi chifukwa chake wapezeka iyeyo ali ndi moyo mpaka pano ndi Mulungu amene anali pa iye, ndi Mulungu amene anamugwira, ndi yemweyo amene 29 so abwerere m'boma. Pepani, pepani, tili ndi zipani timapita kokavota zikomo kwambiri, tikavote mmene tingavotere

ameni onse otani osaza ndi apungula mabeseni mu koma pali thumba limozi atani panali mgwirizano pakati pa mgwirizano pakati pa mwina mutu mwanu mumaganiza kuti azipani za mphamvu zi- zi- ndiye kuti sizikhalako ameni ayi kukhala mpikisano wa zipani 4 sikanathekaso amene kupanga mgwirizano zipani zimene mulungu anafotokoza ndi kuchoka sikanathekaso so amene apanga mpikisano wawo wamphamvu nkhani inachokera kumene mukukuziwa kuja inali ndi dziko la Malawi likanalamulidwa ndi asatanizimu ili akanapezeka president president kukhala prophet ife kumanena kuti akutumikira ndi mulungu maempi akanakhala azibusa ena akanakhala aziprofeti maempi inunso mwaziwa zimenezo anayambapo kale azipanga makampeni kugawa zokudya ndi chifukwa chake anamusunga uyu ndi moyo uyuyu iweyo ukanapezeka kudumphadumpha dziko langa ah, amene ali president ndi prophet amene ali ma mp ndi, ndi aziprophet ndi ma, ma, ah, azibusa ukanasangalala uli dziko lathu ndi loopa mulungu ayi 666 anafika anafika so ndikuuze ukavote ndithu muvota inuyo patasala kuli mwezi umodzi kutsogolo ameni mufune musafune tsiku limene mukuti mukavotalo pa pa- pa- pa 21 me lisanafike pamenepo mwezi wina uwu kumayambiriro ndikumene mudzakatani inuyo mukavota nonse mukavotavota ndiye mupite muzikayima mizere mwanumo mutayimamo kale Uyuyo akupitanso akulamuliranso dziko lanu. Ambuye ambuye angu athandiza chimene ndikupempha ndi Mulungu waika eh, waika balance ya kuoneka ngati pali ku kufanana ameni eya amaopa samanenera Salekeza amati tisinthane zipani ndakuuzani ni ujata eh, amati tisinthane zipani ati iye atenge chipani ine si wa chipani inunso si wa chipani ye ine si wa chipani ndilibe nazo ntchito za ndale ndilibe nazo olo a mu Yerusalemu andiona pompo amayi awa ndionane nawo ndakhala ndacheza nawo kuti papa tafikako ndapita pandale ndayenda nawo limodzi osacheza ndale sinakacheza ndale koma ndimayenda nawo kumacheza nawo kunonso kuno anafikako koma ndimangoona kuti mulungu amandiuza apa apa apa pali vuto apa pakati pano pali vuto vuto lawo vuto lathu sitifunsa mulungu pamene tikupanga chinthu mulungu akatithandize kukonda chipani china chilichonse ndinu kholo ameni mulungu akuthandizeni kukonda mp aliyense ndinu kholo akakuthandizeni kukonda makhansala onse ndinu ndani inuyo pamene ndikufotokoza ndingofotokoza chimene chabwera ku mpando wa chifumu aliyense ndimamukonda aliyense mp nduna aliyense ndimamukonda koma ndikukamba chimene chili pa mtima pa ndani chimene anapanga wapanga ndi chimenechi and munthu uyu anabwera wiki yatha wiki ise inayo ali kuno mpaka na masiku oyikika ndi amene anyamuke mm. koma lero muona lero ambiri muona muona ndikamayenda ali potero kaya ali kutiko ali ku, ku state house nchifukwa chake tsiku lija mmamva kuti iwe watibisira munthu wakuti wakuti utitani mmakumbukira ndakufunsani kuti mayi amene anga- angamusunge munthu mmakumbukira nde nimati angamusunge pati Zinali zenizeni zimenezi. Sinali nkhani ya, ya masewera iyo. Inali ntchito, kunali ntchito imene imachitika, kunali ntchito imene imachitika, kunali ntchito nde afune asafune Salekeza wafika poona kuti game yatha. So ntchito yanga, ntchito yanga, ulendo wanga umene ndinali nawo ndaumaliza lero. mm, ndi nthawi yakupumula mm, ndi nthawi yakupumula ndi nthawi yakumva kukoma ndi nthawi yoti dziko ndilipase zimene mulungu anandituma kuti ndilipase liziwe basi ifunika pakhala kusintha kochuluka pa ministry zochitika pakhala kusintha kochuluka koma usakamakhale ndi nkhawa ukamva munthu wina akukamba kanthu amene si size yako ameni Eh, si saizi yako ayi tamvesera iweyo ukaona chinachake chikuchitika kaya satanizimu yafika apa kaya ukuonetsedwa zinthu usakhale ndi mantha ayi ambiri mukuonetsedwa zochuluka si saizi yanu mungodziwa kuti mulungu alola kuti ndiziwe izi ndione zawa amene aja kuona kuonedwa munthu wafa konko ifeyo ndi olamulira si olamuliridwa ulamuliro waperekedwa kwa inu ninkaona mmaona chilichonse ninkaona mmayankhula ndokufa nkaona mmachina china chilichonse Ndathana naye dzulo. Wavomereza kuti mbale, ndakhulupirira Mulungu ngoopsa. Ndathokoza kuti ulendo wako wafika. Ameni. Eh, kaya afune asafune ulendo anaupanga ndi Mulungu tinayenera kukatani peo.